Igbo otu n'ofu ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo bụ asụsụ anyị maka asụsụ anyị bụ njirimara anyị anyị wee sị ka anyị kụgharịa n'obodo ka anyị mara kene ka ụmụ Igbo si ahụ na asụsụ Igbo anyị ka na-aga n'iru na asụsụ Igbo anyị ka na-aga ekele m gị o nwere ezigbote odogwu ma bụrụ enyi m nwoke anyị na ya nọ ka anyị nụrụ kene asụsụ ya n'Igbo nụrụ kene onye ọ bụ nwanne m nwoke ekele m gị ehihie ọma ehihie ọma nwanne kedụkwanụ onye ị bụ kedụkwanụ aha gị kedụkwanụ ka obi dị gị n'ụbọchị taa taa dịka ụbọchị taa taa na ị dị ndụ na arụ ike ee kọwapụtara anyị ka ọha na eze mata onye ị bụ Em, aha m bụ uchechukwu ee obi bụ m sọ aṅụrị asụsụ igbo bụ asụsụ eji mara anyị so igbo ama ana Igbo ga-adị obi dị m ụtọ na unu na-eme ife dị otu a ka unu wee na-egosi ụmụ ụwa na anyị kwudosiri ike n'ife anyị bụ bụ asụsụ anyị daalụ daalụ ekene m gị ofu ife i nwere ike ma ọ bụ adụmọdụ ị ga-enye ndị chere na asụsụ Igbo abaghịzi uru na ọ lago maọbụ na a ga-ahapụ ya sụba sụpịrị sụpịrị e nwere okwu ị ga-enwe ike ịgwa ndị na-eme ụdịrị ha ee ife m nwere ike ịgwa ndị a bụ na fa malụ na igbo dị igbo ga-adịkwa igbo enwerọ ike ịna maka na obodo ọbụla i je ị fụrọ onye igbo ma na obodo a ife ọma adịrọ ya so sọsọ nke a ga-egosi na igbo bụ agbụrụ nwere ife ọ na-etinye n'obodo ọbụla ọ bata so ife m na-ekwu na ya bụ na igbo ama ana igbo ga-adị ndụmọdụ m nwekwara ndị mmadụ na-eme oge ọbụla na-asụ sụpụlị sụpụlị bụ fa na-akaba arụ na-eme ka igbo na-agbasa em ije akwụkwọ nke ndị oyibo dị mma mana asụsụ anyị bụkwa ife ọ bụ asụsụ anyị bụ na anyị bụ ndị anyị bụ so a na-eme ị mụta ụmụ ị na-agwa fa na igbo adịrọ mma nọọsụ na-asụ nke bịara abịa bụ nke bekee ị mụtakwa ụmụ na-akụzili fa nya bụ asụsụ nke nne na nna gị ji wee mụọ gị nke i ji azala afa bụ afa anwa bụ onye igbo anwa ị bụ nke ị ga-eji sị na abụ m onye ebe dị otu a ọ nya bụ asụsụ igbo anwa ị na-asụ ọ nya bụ njirimara gị gosi na ị bụ onye igbo ekele m gị maka ndidi gị ohere i wepụtara iji wee tinye ọnụ n'ihe anyị ga-eme ma ọ bụ ka anyị ga-esi wee gbaa mbọ hụ na asụsụ Igbo na-aga n'iru gị na ọ laghị mana ndụmọdụ ka m na-enye gị dịka anyị na gị kparịtara obere ụka ahụrụ m mgbe ị na-asụ Igbo gị na-etinye so so ee eh, gbaa mbọ ka ị na-ewepụ ya maka na iri aka naabọ na-egbu dike ekele m gị daalụ ka ụbọchị tata mara gị mma o ekelekwa m gị ọzọ ee otu ihe anyị nọ n'iro na-eme n'ụbọchị taata nọ n'okporo ụzọ ala igbo wee na-eme n'ụbọchị taata bụ uru njirimara anyị bụ ndị igbo bara anyị wee sị na anyị ga-ebido n'asụsụ anyị bụ igbo anyị nọ n'okporo ụzọ ọtụtụ ndị bụ ndị nụgoro olu ha agwago gị okwu banyere asụsụ anyị bụ ndị igbo o nwere ada igbo mụ na ya nọ n'ehihie taata anụnwa ee ka anyị matakene onye ọ bụ ma matakene aha ya ndewo ehihie ọma ndewo gwatụnụ anyị aha gị aha m bụ Ngozi Igwe Ike e, Ngozi nwada Ngozi anyị ekele gị e, dịka anyị si wee nọrọ n'ụbọchị taata ntị na-anụ ihe abụghị ma ọ ha ka okpu ata e, kedu ka i si wee hụ asụsụ a nne mụrụ gị ị na-anụ bụ asụsụ Igbo ya bụ asụsụ kedu ka ọ dị gị kedu echiche obi gị banyere ya asụsụ Igbo amaka a asụsụ dịbara gboo gboo asụsụ Igbo mara mma ọ ihe kwesị iji ndị nne na nna ị na-enyere aka ka a na-akwalite asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ dị iche iche ekwesị ndị nkụzi na ndị nne na nna na-enyere ụmụaka aka ka a na-asụ asụsụ Igbo na asụsụ Igbo bụ ihe dịbara gboo gboo asụsụ Igbo amaka Ntụ omenala Igbo makwara mma ekele m gị ọ sị na asụsụ Igbo amaka ọ dịbara gboo maka a sị na ị chọba isi ọsụ ọ gaa n'ụzụ ee eh, mana ofu okwu m chọrọ ka i tinye tupu anyị apịachie ya bụ mkparịta ụka anyị na gị n'ehihie a bụ ọtụtụ ezinụlọ amachiela ụmụ ha na ha ga na-asụ Igbo ọtụtụ ụlọ akwụkwọ amachiela ụmụ ha kedu ndụmọdụ ma ọ bụ okwu ị nwere maka ndị dị otu a ọ dị mma na nne na nna ga na-akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo maka na i je Yoruba i je Awụsa ụmụaka Yoruba na Awụsa na-asụ asụsụ ha ndị Yoruba na-asụ Yoruba ndị Awụsa na-asụ Awụsa amaghịzi m ka ọ ya-esi bịa n'anị Igbo ị fụ ụmụaka Igbo ha na-asụ oyibo so asụsụ Igbo mara mma ekwesị ka ndị nne na nna na-enyere ụmụaka aka ka a na-akụziri ha asụsụ Igbo ma n'ụlọ akwụkwọ o so that na nwatakịrị nweta onwe ya ebe ọbụla ọ nwetara onwe ya ya dị proud of asụsụ Igbo ọ mara na asụsụ Igbo bụ ejirimara ndị Igbo ọ ihe m nwere ike ikwu ekele m gị dịka i si wee na-arụ arụ gị ụka n'ehihie ọma ịfụ na ị kọwatara anyị dịka obi dị gị gbasara ya bụ asụsụ Igbo bụ nke na-alaghachi azụ nke anyị nọ n'okporo ụzọ taata ka anyị kọwapụtara ndị mmadụ mkpa ọ dị nke m bụ nwa Anayo Eze bụ onye na-edugharị ya bụ ajụjụ ọnụ ana m ekele ya bụ nwaada ngozi dịka o si wee kwu na ọ dị mkpa na ezinụlọ dị iche iche ụlọ akwụkwọ dị iche iche ga-agba mbọ hụ na nne na nna ọbụla kụziere ụmụ ha asụsụ Igbo maka ọ bụ njirimara anyị ọ bụ onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbataobi ya ewere ya kpoo ntụ ka anyị chetakwa na ya bụ asụsụ gbanahụ anyị na onweghọ nke anyị ga-akpọ asụsụ nke anyị mana anyị ka na-enyekwa gị ndụmọdụ gị bụ nwaada eh, ngozi gbaa mbọ dịka anyị si na gị si nwa mkparịta ụka anyị nụrụ mgbe ị na-asị anyị so that na because eh, ka ị fụ na ị na-asụ igbo na-akụnyeghọ mmiri ọ bụkwa otu a ka ya bụ mkparịta ụka anyị ga-esi wee mịta mmemme ekelekwa anyị gị wee na-asị ka ụbọchị taata mara gị mma daalụ ndewo ehihie ọma a ka m nọkwa n'ụzọ ije a ka m nọkwa n'ụzọ ije ọ nwere ezigbote ada igbo ee ada igbo ahụ zuru oke mụ na ya nọ n'ehihie ọma tata bụ ahịa ohe dịka anyị ka na-aga ngagharị n'ala igbo nke anyị nọ na ya tata bụ ọnịcha ịhụ ka asụsụ igbo anyị si aga obi ndị mmadụ banyere ebe asụsụ igbo na ka enwe ike isi wee mee ka ya bụ asụsụ Igbo bụrụ ihe anyị niile ji aka naabọ wee hado ka ya bụ asụsụ Igbo ghara ịgbana dịka anyị si mara na asụsụ Igbo anyị bụ njirimara anyị ka anyị zute ya bụ nwada Igbo ahụ zuru oke ee eh, daalụ daalụ nwada Igbo ehihie ọma ehihie ọma ehihie ọma ee eh, ị ga-akọwapụtara anyị aha gị ị gwa anyị onye ebe ị bụ n'ala Igbo maka e lere gị anya hụ na ị bụ ezigbote nwada Igbo gwakwana anyị okwu ị chere ị nwere ịtụnye maka ihe ị hụtagoro ya bụ asụsụ igbo anyị dịka i si wee na-asụ ya e, kemgbe nne gị ji wee mụ gị i wee tonite ugbu a ya bụ asụsụ ọ bụ ihe ị chere gara n'ezie ọ bụ ihe dị ụtọ ka ọ bụ ihe anyị ga na-eti mkpu na-etisi ike sị hụ na ọ na-aga n'iru ekele m gị ehihie ọmanụ aha m bụ nwaada Chiamaka Osinamma ihe m na-ekwu n'ụbọchị taata bụ na igbo amaka asụsụ igbo amaka ọ bụ asụsụ zuru ụwa niile ọnụ ebe ọbụla ị nọ ihe m na-ekwu n'ụbọchị nke taata bụ ma ndị n'ofe ofesi ndị n'obodo oyibo ndị n'obodo niile dị iche iche ihe m na-ekwu n'ụbọchị nke taata bụ ebe ọbụla ị nọ na-asụ igbo na igbo amaka
ekele m gị ọ sị ebe ọbụla ị nọ ị nọ ala bekee ị nọ ala obodo anyị bụ naijiria ị nọzikwa n'ala igbo hụ na ị na-asụ asụsụ igbo ee nwaada mara mma nke ukwuu ka m jụkwanụ gị ọ nwere ọtụtụ ezinụlọ nwa ọtụtụ ụlọ akwụkwọ nwa ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha ndị igbo mana ha machiri onwe ha na ha nwebe nzukọ maọbụ ha kparịtaba ụka na ha agaghị na-asụ asụsụ igbo anyị bụrụ njirimara anyị kedu okwu ị nwere ịgwa ndị dị otu a ihe m nwere n'ụbọchị nke taata ịgwa ha bụ ebe ọbụla unu nọ ihe ọbụla unu na-eme a sị na ị bụ onye Igbo as far as na ị bụ onye Igbo ị kwesịrị na-asụ Igbo ebe niile ị nọ because o gosiri nnọọ ihe e ji wee mara gị na ị bụ onye Igbo ebe ọ bụla ebe ọbụla unu na-achọ ime nzukọ ọbụla dị iche iche na-asụnụ Igbo n'ihi na ọ bụ asụsụ mara mma and ọ bụkwa asụsụ dị ụtọ ị na-asụ ebe ọbụla gosi ebe i si wee pụta ọ ya m ji agwa ndị ọbụla na-eme nzukọ ọbụla dị iche iche ọ gwala anyị okwu gwa anyị ndụmọdụ ọ nwere inye ndị hụrụ na asụsụ igbo abụghị ihe ndị chere na onye na-asụ igbo na ọ naghị ekwu okwu dabara adaba na ọ naghị ekwu okwu chịkọtara ọnụ na ọ naghị ekwu okwu bara uru mana anyị ga-ebido na gị nwaada dịka anyị si wee soro anyị n'ehihie a ee ị gwagidere anyị okwu tinyere anyị asụsụ mbite as far as eh, ọ bụ okwu mbite gbaa mbọ ka ị hụ na ị na-asụ igbo na-akụnyehọ mmiri ọ bụ otu a ka anyị ga-esi jiri aka abụọ wee ghodo omenala anyị njirimara anyị ka anyị fụ na ụmụ ụmụ a na-abịa n'azụ anyị ga-ejikwa aka abụọ wee hodo ya ka ya bụ omenala njirimara anyị na asụsụ igbo anyị ghara ịla ekele m gị wee na-asị ya gaziere gị daalụ ndị Igbo eh, ị ma na a sị na onye maara nna ya amarago ndị ichie onye maara ndị ichie amarago ndị gboo maka na ọ bụ nwata na-ebujere nna ya oche n'ihu arụsị na-amụta aha a na-etu ndị mmụọ ọ nwere otu onye nna mụ na ya nọ bụ ezigbote nwa afọ Igbo anyị na ya ga-akparịta ụka dịka anyị si nọrọ na njirimara ndị Igbo taata maka ịkwalite asụsụ anyị bụ ndị Igbo ee eh, ka anyị mata onye ọ bụ dịka ọ ga-esi kọwapụtara anyị nna ndewo
ekenee m gị onye onyonyo ee ehihie ọma gwatụnụ anyị aha gị afa m bụ Anthony ee Iwuchukwu afa e ji ma mụ as onye echichi bụ Chinewube Eze ee anyị na-ekele nnukwu nna Iwuchukwu bụ Chinewube Eze ee kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị banyere asụsụ Igbo maka ama m na dịka onye nna ị bụ ọ bụghị taata ka ntị gị nụbara Igbo ị na-asụkwazi Igbo ee eh, kedu uru ị nwere ike ịgwa anyị kemgbe nne ji mụọ gị ruo taata ị chere na asụsụ Igbo bara ya bụ asụsụ ọ bụ asụsụ mara mma ọ bụ asụsụ ziri ezi ọ bụ asụsụ anyị ga-eji aka naabọ hodo sị ya agbanahụkwana anyị
i kwuru nke ọma asụ anyị ga-eji aka naabọ wee jide because mmadụ ada arapụ ebe o si wee pụta ụwa anyịnwa bụ ndị Igbo and onye ọbụla nwe asụsụ ị gaa na ala yoruba o nwere ihe ọbụla ị na-agwa ha abụrụ asụ yoruba ị gaa na onye awụsa ọ bụrụ ihe ọbụla ị na-agwa ha abụrụ asụ ndị awụsa mana ọ na-abụ ihe mwute na anyị bụ ndị igbo oge ọbụla e tinye oyibo ụfọdụ amarọ asụ ma na-akụ ya ọ na-ewute m mụnwa na onwe m n'ebe ọ na-ewute m ma na-anụ ma na-eme ya ana m alikekwa ndị na-eme ya na m na-enwe mmasị ndị na-eme ya na redio maka asụsụ Igbo a so eso m na ofu onye na-akwado ya ee kama na ndị be anyị agamie na ee, gị na nwanne gị na-ekwu okwu dịka mụnwa bụ onye Ihiala gị na nwanne gị na-ekwu okwu ọ na-asụrụ gị oyibo ma ọ ma asụ ma ọ marọ asụ ọ na-asụrụ gị oyibo okay na o nwere ike n'onye mba ọzọ ndị anyị na ha gbara okirikiri anọ dị ebe a nwere ike were uche na-aghọta ihe anyị na-ekwu ma ọ bụrụ nkata anyị na-akpara onwe anyị mana ọ bụrụ na ọha ma ịma aghọta ihe a na-ekwu
anyị na-ekelekwa gị ọzọ eh, maazị iwuchukwu ọ sị na ọ bụ asụsụ anyị ka anyị ga-eji wee na-aga mba na ọ na-ewute ya nke ukwuu na ọtụtụ ndị mmadụ ahapụla ya bụ asụsụ igbo anyị ọtụtụ asụbana sụpịrị sụpịrị were asụsụ bekee wee mechie ọnụ ha ee maazị iwuchukwu Eh, tupu m hapụ gị tupu m hapụ gị maka na ama m na ije dị gị n'ụkwụ mm. kedu ihe ị nwere ike ịtụnye ọ kachasị ndị bụ ndị Igbo mana ha machiri n'ime onwe ha na ha ama na-asụ asụsụ Igbo dịka ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ọtụtụ ezinụlọ bụ ndị na-eme ụfọdụ machiri ịgụ ụmụ ha aha Igbo ihe omimi jupụtara n'ime wee gụba ụmụ ha aha mbite che na uru adịghị n'aha ịbụ ihe Igbo na onye na-asụ Igbo amaghị ihe ọ na-eme kedu ihe ị nwere ike ịgwa ezinụlọ ma ọ bụ otu dị otu a a ka na-ekwu na-ekwu asị na ọ bụ ihe mwute dị na anyị nwa bụ ndị Igbo onye na-eme ya nụ ụdị m ada eme ya ụmụ m niine enwe m graduate na nwoke nwee na nwaanyị mana asị ha ịgasịa skuul idebe skuul ka ahụ na skuul ịbata be anyị asụba Igbo ee so ka ị na-amụ ha na maka na ọkwa sị ụmụ ya ha tụrụ ji ha tụrụ ihe na maka onye nwe ji gwuru ka ha were nke ọzọ ee anyị nwee dịka i kwuru anyị nọ mgbe a nụrụ agha Eh, ụfọdụ nọdụ ụfọdụ ada ana be ha ụfọdụ rere ụfọdụ nwere ike 10 years 13 years ọ naba be ha asụọ ya igbo mana ị na na igbo efe ọ bụrụ mama gị na nnukwu mama gị na ọnụ na ị na-asụrụ ya datị na ọ bụ ndị ya na-ajọ ntị njọ Eh, ị na-asị a na-asị ha sụọrịa oyibo sụọrịa kọm ndị ọzọ a ị ga- ị gakwuru ha na-asụ ya Eh, ọ dị mma asụ na oyibo adịrọ mma ọ dị mma maka ịpụta ntanchi igbo mana ọ dịkwa mma anyị nwa bụ ndị Igbo kama na anyị nwa bụ ndị Igbo bụ na ọ dị ka ndị ọcha ọmụta agbachụọ anyị atụrapụ nke ọzọ na-ewere nke ndị mba ọzọ etu a ka ọ dị na akwa anyị na-eyi eyi dị n'anya ndị be anyị ada eyikarịa nwe akwa eji ma ejiji eji ma ndị Igbo mana ihe anyị na-achọ nke ndị ọcha ee mana asị awụsa dịka mgbe oge ọbụla ya na awụsa ya na nke nke ndị Yoruba otu a kwa mana anyị nwa na-eṅomi karịa ihe nṅomi ọ dịsịrọ mma Eh, daalụ daalụ maazị iwuchukwu ee eh, ịma na a na-atọ ọ na-atọ ọ dịka ihe a na-ata agwụna ee eh, okwu gị ruru ọha na-ege anyị ntị ndoruru ha ntị maka na ntị na-anụ ihe abụghị ma ọ ha ka okpu ata ọgwa ị gwara anyị na ehihie anụnwa na ọ ka mma ka anyị were aka naabọ hedo asụsụ igbo anyị na onye gachagodo ụlọ akwụkwọ ukwu ebe ebe ọkammụta anyị na-eje ka anyị nweta ọzụzụ na onye ahụ lata ụlọ ya sụba asụsụ ejiri mara ya maka onye jebere ije ya ruo ụlọ ee eh, mana anyị na-ayọsikwa gị ike ka ị gbazikwa mbọ ebe ọbụla ị nọ hụ na ị na-akwalite asụsụ igbo ekwezina ka mmadụ na-asụ igbo a kụnyere mmiri ya bụ ka anyị sụọ igbo igbo akụghị maka mgbe ị na-agwa anyị onye gachagodo school eh, gachagodo university because ihe niile a bụ okwu mbite ka anyị fụ na anyị na-asụ igbo akụnyeghọ mmiri ọ bụ otu a ka anyị ga-esi wechiyata ọtụtụ ihe omenala anyị azụ ọ bụ otu a ka anyị ga-esi wee wepụta njirimara anyị azụ ekelekwa m gị wee na-asị ka tata bụ ụbọchị orie ọ maara mụ na gị mma ekelekwa m gị wee na-asị gị ndewo daalụ nọkwa anyị ka nọ maka na ihe anyị na-eme bụ ihe uru dị na ya bụ ihe anyị ji aka naabụọ wee na-aghado omenala igbo anyị ọ kachasị asụsụ igbo anyị mụ bụ nwa anaghị eze agaghịkwanụ m eji maka na agụ na-emeri enwe wee kpọba ụdara nwa enwe ụdara nwa agụ kedu ihe okwu m bụ maka ya na m agaghị eji na ọtụtụ ndị mmadụ n'ụbọchị taata ahụtala asụsụ igbo ka ihe abaghị uru wee sị na ha agaghị akwalite ya mere ụkwụ ji wee dị m n'ije n'ụbọchị tata ịmara ka ndị mmadụ si asụ asụsụ Igbo ya bụ asụsụ Igbo ọ bụ ihe na-amụbanye e, amụbanye ka ọ bụ ihe na-alaghachi azụ o nwere ezigbote nwanne m nwoke bụ onye Igbo mụ na ya nọ ka anyị nụrụ ọnụ ya dịka o si wee dị n'ụbọchị tata bụ ahịa orie Igbo ndị ọma na-ege m ntị nọrọ na okwu juru anyị ọnụ n'ụbọchị taa nwanne m nwoke ehihie ọma Ee, ekele m gị ọ kwa ị bụ onye igbo gwatụna anyị aha gị Aha m bụ Maazị Nnamdi. maazị nnamdi ekelekwa m gị ọzọ ekelekwa m gị ọzọ ọ ka bụ n'oge njirimara ndị igbo ka anyị nọ nke anyị nọ taata ịkwalite asụsụ igbo anyị ee kedu ihe ị nwere ike ịtụnye na ya bụ asụsụ igbo bụ asụsụ ị na-anụ kemgbe nne ji mụọ gị dịka onye igbo ị bụ ya bụ asụsụ ị chere na ọ bụ asụsụ bara uru ị chere na ọ bụ asụsụ dị ụtọ ị chere na ọ bụ asụsụ anyị ga na-eti mkpu sị mba ya anwụnahụkwana anyị maka na ọ nwụnahụ anyị na ihe ga-emebi ọ asụsụ dị mma maka na asụsụ Igbo bụ ezigbo ihe dịrị ndị Igbo ndị Hausa na-asụ Hausa ndị Igbo na-asụ Igbo nwerọ ebe ị ga-ejekata fụ onye Hausa ka ọ na-asụ English mana ị bịa be ndị Igbo ndị Igbo ga na-asụ English mana ị fụgo na ịsụ Igbo na-anyịzi anyị mana ọ ga-akara anyị mma anyị nwee tinye mmụọ ka anyị nwee kwalite asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo amaka ekele m gị maazị Nnamdị ọ sị na ọ bụrụ na i jee n'obodo ugwu awụsa na ndị awụsa na-asụ asụsụ njirimara ha bụ awụsa mana bịazie n'ala igbo anyị anyị ahapụzie asụsụ igbo anyị bụrụ njirimara anyị bụrụ ihe eji mara anyị sụbazi asụsụ mbite ee eh, maazị Nnamdị tupu m sị gị ka ụbọchị taata mara gị mma ee eh, tupu a machie ya bụ akpa ọnụ kedu ihe ị nwere ike ịgwa ezinụlọ ma ọ bụ ndị hụtara asụsụ Igbo ka ihe abaghị uru machiri na mmadụ agaghị na-asụ asụsụ Igbo n'akụkụ ha ma ọ bụ na mmadụ ama na-ekwu okwu n'Igbo n'akụkụ ha kedu okwu ị nwere ike ịgwa ezinụlọ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ otu dị otu a ihe nwere ike ịgwa otu ma ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ obodo na-adịghị asụpụta ihe asụrụ Igbo bụ onye ọbụla onwere onye amụrụ amụ amụrụ gị n'ala Igbo ị kwesịrị ịsụ asụsụ gị sụba asụsụ gị ọfụma maka na ọ bụ omenala omenala dịrị gị adịghị apụ omenala mebe omenelu ọhịa dịrị ihe dịrị mmadụ ka ọ na-eme ihe dịrị gị as onye Igbo ka ị ga na-eme onye bụ onye Igbo kwesịrị ịdị na-asụ Igbo ọ ga-aga because o nwe o nwe ebe ị ga-eje mba ofesi ị nọrọ ebe a ị sụba asụsụ bekee onwe gị ga-esi sụsụ sụọ igbo ọ bụ na onye nke gị bụ ihe n'ebe a i fugo na gị na ya amalụgo o si ebe a nyere gị aka so asụsụ igbo amaka so asụsụ ndị amaka so onye ọbụla kwesịrị ịsụba asụsụ ya
ekele gị maazị nnamdị ị nụrụ ihe maazị nnamdị kwuru gị bụ onye nwa afọ igbo na-ege m ntị ọ sịrị na asụsụ anyị bụrụ ihe a ga-eji na-egosipụta onye anyị bụ na ọ bụrụgodị na i si obodo a ganye obodo ọzọ na ọ bụ asụsụ igbo ka nwanne gị ga-eji hụ gị sị ewo ọkwa nwanne m bụ ihe a maka gịnị na ị sụrụ asụsụ igbo ee mana ya bụ maazị nnamdị a na-ebido n'ụlọ mara mma tupu a pụba n'ama dịka i si wee sụọ ya bụ igbo anụrụ m mgbe ị sụkatara igbo sị anyị because ee ya bụ okwu abụrụkwa okwu mbite ị ga-agba mbọ ka ị na-asụ igbo na-akụghị mmiri ọ bụ otu a ka anyị ga-esi wee kụọrọ ụmụ ụmụ na-abịa n'azụ anyị ya bụ ezi mkpụrụ nna nna anyị ha debara anyị ekele gị ka ụbọchị taata mara gị mma ndewo anyị anyị ka nọkwa n'ụzọ ije dịka anyị si nọrọ na njirimara ndị Igbo anyị nọ n'okporo ụzọ taata iji wee hụ ka ndị mmadụ si asụ ya bụ asụsụ igbo bụrụ njirimara anyị o nwere odogwu mụ na ya nọ mụ bụ nwa na-ayọ eze agwara m unu na agba agaghị ezu ike ganye na ihe ọ na-ata agwụrụ ee odogwu kedụkwanụ onye ị bụ ekele gị ehihie ọma aha m bụ maazị chukwuebuka ihediwa abụ m onye ee otulu amụmara nke dị n'ọchịchị Mbaise dị na Imo steeti daalụ n'ụzọ pụrụ iche eh, kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị banyere ya bụ asụsụ a mụrụ gị maka ama m na i tolitere n'ụba asụsụ a na-akpọ asụsụ Igbo kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị maka ya asụsụ Igbo bụ ihe bụ ihe njirimara ndị Igbo n'ala Igbo akwa na ihe eme ndị Igbo ji akparịta nkata akparịkọta nkata n'ala Igbo
mana ị ma na dịka ụwa taata dị echeghịzi mụ na ya bụ asụsụ igbo na ndị mmadụ ka na-asụ ya a ka na-asụ ya bụ asụsụ igbo ka ọ na-alaghachi azụ Em, ndị oyibo emebichala ihe niile mechaa melicha a, asụsụ igbo azụ ya meziri na asụsụ igbo dị ka ka ihe gara laghachiri azụ mana anyị bụ ndị ụmụ okorobịa kịta na-eme ka asụsụ igbo laghachita
anyị na-eme ka asụsụ Igbo laghachite bụrụ ihe maazị Chukwuebuka na-agwa anyị n'ehihie a kedu ihe ị nwere ike ịgwa ndị ọkachasị ezinụlọ ma ọ bụ otu ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ndị machiri na agaghị na-asụ ya bụ asụsụ Igbo o nwere okwu ị nwere ike ịgwa ha ya bụ ihe ha na-eme ọ bụ ihe ziri ezi n'ezie naanị ọwụ ihe ziri ezi ọwụ ihe ziri ezi oyibo emebichala ihe niile n'ala Igbo ee ndị nne na nna biko nụ gbaanụ mbọ na-asụrụ ụmụ unu asụsụ Igbo ee mekwa ha ka ha marụ kọlchọ ha nke na-adị n'ala Igbo ọ wụrụ oyibo oyibo oyibo unu gbaa mbọ kụziere ụmụ unu Igbo ka ha marụkwa kparịkọta nkata with ụmụnne ha ma ha laruo n'ụlọ like m ejiri aka m ka m jiri aka m maa onwe m atụ m larụ ebe ụlọ ebe esi wee mụọ m ana m asụrụ ha ala Ọnịcha m nọ wee too ha bịa ha na-ele m anya ka onye iberibe mana n'ihi na nne na nna m asụrụ m asụsụ ebe asụsụ ebe m si ya mere na the thing ji wee na-agbakọju m anya daalụ nwanne m Eh, eh, eh, eh, maazị chukwuebuka maazị chukwuebuka bịa ekelere m gị maka oge gị mana ihe m chọrọ imetụ aka dịka i si wee sụ ya bụ asụsụ igbo eh, ọ- ọ- ọ yechaghị eye maka ị sị anyị the thing ị sị anyị the thing bịakwa sị anyị kọlchọ ọ njirimara anyị iji wee gbanwee ya na bekee na asụsụ igbo ịtụgharị ya na asụsụ igbo ọ bụrụ njirimara ekelere m gị maka oge gị ma gbaa mbọ hụ na ebe ọbụla ị nọ n'ezinụlọ ọbụla ị nọ na a na-akwalite ya bụ asụsụ igbo ehihie ọma daalụ mụ bụ nwa Anayọeze dịka anyị na-akwụgharị anyị nọkwa iji wee hụ maka ya bụ okwu anyị ji wee biri na Bụwa TV bụrụ njirimara Igbo ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo enwere nnukwu ada Igbo jiri biri mụ na ya nọ e, ọ ga-akọwapụtara anyị aha ya kọwapụtakwarana anyị ka obi dị ya n'ụbọchị tata na Chineke bụ Chukwu e, Okike nyere ya ndụ tata nụwa bụ ahịa orie dịka anyị nọ n'ọma ahịa ọ gwakwana anyị okwu iji wee kwalite asụsụ igbo ma nyekwa ndụmọdụ ọkachasị na ndị chere na asụsụ igbo anyị abụghị ihe na ịsụ sụpịrị sụpịrị maọbụ asụsụ mbite ka ya mma ka anyị zute ya bụ nwaada igbo ekele m gị ehihie ọma gwakwana anyị aha gị eh, onye ị bụ na ihe ejiri mara gị na ọ bụrụ na ị nwere nke a na-akpọ aha otutu ị gwakwana anyị okwu ị nwere maka anyị bụ ụmụ Igbo maka na ọ bụ asụsụ Igbo anyị bụ ihe anyị ga-eji wee biri asụsụ Igbo anyị bụ ihe ga-ejikọta anyị ọnụ gwa ụmụ Igbo okwu ka ha nụrụ ụmụ Igbo anyị ekele unu afa m bụ nwaada Mary Nwafọ abụ m onye Enugu steeti bụrụkwa onye eji mma gọvanọ wee malụ na Egerton junction na afịa Egerton ebe a na-azụ kukumba na ụmụ ihe ndị ọzọ eji enyelụ ndụ aka ndewonu ekelele m gị ọfụma dịka ị kọwapụtara onye ị bụ na ihe eji mara gị ya bụ ahịa ị na-azụ e, kedu okwu ị nwere gbasara asụsụ igbo anyị nke bụ na-anachighazi azụ nke ọtụtụ ezinụlọ ọkachasị ọtụtụ ụlọ akwụkwọ machiri na a ga-ama na-asụzi asụsụ Igbo na ọ bụ asụsụ mbite ma ọ bụ ịsụ sụpịrị sụpịrị ka mma kedu okwu ị nwere ị ga-atụnye ka ụmụ Igbo nụ onu gị ụmụ Igbo ana m ekene unu wee na-agwa unu sị na Igbo amaka Igbo bụ asụsụ etoto etokwuru apụta m ụwa n'ụba Igbo a mụkwa m bụrụkwa nwaafọ Igbo nwaafọ a mụsiri ike n'ala Igbo Igbo ma mma na-asọ ụsọ ga-abụgodu Hausa nọla na-asụ ya fa na-asị sị kụzibee fa ụmụ anyị tetakwa anyị na-akụzikwaa fa ọ na-asọ fa ụsọ ma ọ mi nọọ igbo ka anyị chọ na o nwere ife anyị ji awụsa ma ọ bụ oyibo eme so anyị na-asị oyibo naba igbo anyị ga-adịgide dịgidekwa ụwatụwa dịgidekwa ụwatụwa o nwere ihe enweghị ike iwepụ ya maka na asụsụ igbo ma mma and igbo a ka anyị ji aga ebe ọbụna nwafọ igbo bata ọ bụ n'obodo oyibo na yoruba na be ndị awụsa ọ na-asụ igbo mmemme a na-eme ọ na-atọ ndị bụgodu ndị bụ ndị obodo afụ ụtọ so anyị ga na-aga n'iru n'ife a na-eme na ọ dịrọ easy daalụ daalụ daalụ daalụ riri nne ị sụrụ ya bụ ị sụrụ ya bụ igbo mana ọ fọchara ọ fọchara ị ma na akwụ ọbụla gbara n'ikwo ga-ebu apa ọ sị so sị na ọ dịghị easy bụrụ gịnị okwu mbite mana anyị na-ekele gị o metụrụ aka n'ọtụtụ ihe n'ofu asụsụ anyị bụ igbo bụ ife ga-ejikọ anyị ọnụ mere ụwa nụrụ onu anyị mere a mara ndị anyị bụ maka asụsụ onye bụ omenala ya bụrụ njirimara ya mana ị ga-agbalị dịka i si nọrọ n'ọma ahịa gị ka i were igbo na-asụ igbo were ya na-ere ahịa gị na-asụ igbo akụnyeghị mmiri dịka i si sụọ nke tata ma kụnye ya mmiri sị anyị so sị anyị na ọ dịghị easy ee ọ nwayọ nwayọ anyị ga na-amụta ọ bụ ofu ihe anyị ji nọrọ n'iro tata iji gwa ndị mmadụ mkpa ọ dị ịdị na-asụ igbo ọ ka bụkwa na Boa TV ka anyị nọ ngị na nwa Anayo Eze nọ anyị agachabeghị ka anyị nụkwa ọnụ ụmụ igbo dịka anyị na-ekele nwaada igbo anyị na ya nọ wee na-asị ya ehihie ọma ahịa ọma daalụ daalụ daalụ
ndị ọma m jiri biri ee a sị na agba agaghị ezu ike ganye na ihe ọ na-ata agwụrụ ee anyị ka nọkwa ịkwalite ya bụ asụsụ igbo dịka anyị si akpagharị n'okporo ụzọ tata mụ na odogwu nwoke ee, bụ ezigbote nwa afọ igbo nọ ka anyị nụ onu gị kelee na ọha bụrụ ije kelee ndị igbo Ọha bụ ekele unu a na-asị na me- me- da- daalụ unu ndeewo unu ee ọ ka mma dịka ụwa si wee nụrụ onu gị dịka i kwuru ihe anyị na-achọ ka ị gwa anyị dịka anyị si nọrọ n'ọma ahịa tata bụ kedu ihe ị hụtara n'asụsụ igbo anyị ya bụ asụsụ igbo anyị ama m na kemgbe e ji mụrụ gị ruo na na ọ bụ asụsụ ị na-asụ ọ bụ ya bụ asụsụ ọ dị ụtọ ya bụ asụsụ ọ mara mma ya bụ asụsụ ọ bụ ihe a ga-asị mmadụ ya sụba dịka anyị si wee chọpụta n'ụwa tata na ndị mmadụ na-asụzi igbo mana igbo anyị adịchaghịzi ka o si so anyị na-asụ igbo na-etinye ya bekee ọtụtụ ndị na-asụzi bekee ma hapụ asụsụ njirimara ha asụsụ nne na nna jiri wee mụọ anyị bụ asụsụ igbo

so onye ọ bụla atenibe mmanya ka a sụba ya igbo n'igbo amaka n'igbo ka iji aga n'igbo ka iji ngị wee biri n'igbo ka ji wee ngara aga ebe m na-aga si biko nụ ma nne na nna nne na nna so onye ọ bụla akaba arụ si bụ nke na ezigbo nwa ka nwa asụba igbo naanị igbo amaka na chukwu na-agọziri anyị anyị wee bụ ndị igbo igbo ga na-aga n'iru tụtụbara anyị ga na-aga igbo ga na-aga n'iru anyị ga na-asụ ọhụụ igbo apụtakwa echikwa m ga-abụkwa onye igbo igbo amaka sị sụba igbo ndị na nna onye ọbụla biko sị anyị rapụ oyibo nụ sị anyị rapụnụ ngwa ọsọ na sị anyị sụbanụ igbo na anụ igbo amaka nọ ana m ekele unu igbo amaka bụ okwu ọ kpụ n'ọnụ na igbo amaka igbo amaka a sị na ihe a gba n'anya na-ejighị ugogbe enyo ya dịka i si wee nụ n'ọnụ ya ọ sị na igbo amaka ee mana ọ yọkwara ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ hụ na anyị bụ ndị igbo na-akụziri ụmụ anyị asụsụ igbo were ya wee zụọ ụmụ dịka i si wee sụ nke gị anyị kelere gị mana i tinyekwara ya okwu mbite bụ bekee ị sị trainụọ trainụọ ee ihe anyị ji nọrọ bụ ka anyị kụziere ndị mmadụ marakwanụ na o nwere ndị nwere ike ịsụrụ anyị igbo nkeji ole ma ole na-etinyehọ bekee igbo akụghị mmiri ana m ekele gị wee na-asịkwa ka ụbọchị tata bụ ụbọchị orie ka ọ mara gị mma ndewo nwoke ọma ya makwara gị mma nna daalụ sị na enyi na-abụ e zute n'ụzọ kwee n'aka amara ọ, akawo na ụtaba nke na-akpọlite uzere enwere ezigbote enyi m nwoke bụ onye mụ na ya nọ na oge ehihie a dịka anyị na-agba mbọ ịkọwara ụmụ igbo dịka o si wee dị n'ala igbo mkpa ọ dị ya bụ asụsụ igbo anyị bụ aka abụọ ka anyị ga-eji wee hudo ya ka ọ gbanara anyị ka anyị zute ya bụ nwadi nwa okorobịa ezigbote okorobịa igbo mara ka ọ dị n'ụbọchị tata ekele m gị ee aha m bụ maazị anyalebechi onyemaechi ee eh, anyalebechi onyemaechi ekele m gị na ehihie ọma ee eh, kemgbe nne ji wee mụọ gị ama m na ị ma maka asụsụ a na-akpọ asụsụ igbo ee eh, ya bụ asụsụ ị nụgo ya ka a na-asụ ya ya bụ asụsụ ị hụgokwa ka ndị mmadụ na-asụ ya kedu ihe ị chere banyere ya bụ asụsụ ọ bụ asụsụ dị mma ọ bụ asụsụ dị ụtọ ọ bụ asụsụ anyị ga-asị mba ka anyị kwụsị ka ọ bụ asụsụ anyị ga-asị ka anyị were aka naabọ hudo ka ọ ghara ịgbanahụ anyị ee nke bụ eziokwu bụ na a sị n'obodo na-enwero asụsụ n'obodo ahụ nwụrụ anwụ a bịa gbasara ihe dị n'asụsụ Igbo asụsụ Igbo bụ ihe mara mma ịsụ Igbo bụ ihe bụ ezigbo ife n'ala Igbo and nwa afọ Igbo kwesịrị ịma ka esi asụ Igbo ghọtago ihe omimi na uru dị n'ime Igbo ọ kakwara nkụ so ihe na-etinye n'ime ya bụ na asụsụ Igbo ọ makwanụ mma ka anyị na-asụ ya na-asụsi ya ike
dịka anyị si wee nụ n'ọnụ maazị Onyemaechi ọ sị ka anyị na-asụ asụsụ Igbo na-asụsi ya ike e, tupu m hapụ ya ka o jebe e, dịka o si achọta ihe afọ ga-eri n'ụbọchị taata kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye banyere ezinụlọ maọbụ ụlọ akwụkwọ ndị na-amachi na a ga na-asụ asụsụ igbo maọbụ na onye ọbụla na-asụ asụsụ igbo dara iwu maọbụ na ọ mahọ nke ekwe na-akụ e, ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla na-asị ya asụna onwe ya asụna asụsụ igbo na ọ ka mma ka onye ọbụla rapụ nwa ya ka ọ na-asụ asụsụ Igbo maka na nwa afọ ọbụla a mụrụ n'ala Igbo kwesịrị na-asụ Igbo mana ọ na-abụ ife mwute dịrị na skuulu anyị dị ebe dị iche iche ma n'ezinụlọ anyị ị ga-afụ onye ga-amụta nwa sị nwa ya asụba asụsụ bekee na hapụ asụsụ Igbo so m wee na-ekwu na ọ dịrọ mma maka ndị sịsa asụsụ ya na ọ ya-aka mma ka a na-asụ ya ma na-asụsi ya ike maka na obodo na-enwerọ asụsụ obodo ahụ nwụrụ anwụ ọ bụrụ eziokwu a sị na ekpọkọrọ ọbịa ọkpọkọrọ akpụrụ dowere wee kpaa aja so ọ bụ mmasị bụrụ ezigbo ihe na nwa afọ igbo ga na-asụkọ n'igbo
ekele m gị maazị onyemechi igbo ndị ọma na-ege m ntị ntị m akaghị nke unu unu anụgo ka o si gbatakwuru n'ihe a n'ọnụ maazị onyemechi ọ gwara anyị na obodo na-enweghị asụsụ nke aka ya nwụrụ anwụ n'onwe ya ya bụ ebe ọbụla ị nọ dịka onye igbo ị bụ hụ na ị na-asụ asụsụ igbo hụ na ị na-akwalite asụsụ igbo hụ na ndị nọ gị okirikiri na ị na-akụziri ha asụsụ igbo ọ bụ otu a ka anyị ga-esi wee hụ na ya bụ asụsụ anwụnahụ anyị chetakwa chetakwa na o nweghị asụsụ ọzọ anyị ga-akpọ nke anyị ma ọ bụrụ na nke a akwaa anyị ekelekwa anyị gị n'ehihie ọma wee na-asị ya gaziere gị daalụ